over alumika mmebi i discovered and i concluded na ọ dịghị mmebisi ndị a na-ekwuga okwu ya na-awụghị ebiri ma erikọla ebiri ma erikọla ọ wụ eziokwu na ọ dịghị onye ma ezinụlọ ma na alụmdi na nwunye ma na enyi na enyi ma na chọọchị everywhere ọ dịghị nga na-enweghị ha nghọtahie

tinye na akpa nye anyị nọ ugbu a in the spirit of this Christmas anyị nọ ọ bụrụ ụfọdụ n'ime anyị na-agagasị chọọchị n'oge season a anyị afụọla na advent banye na Christmas in the spirit of Christmas and in the calendar of the church ị ga-ahụ na readings kemgbe a gụga readings from Christmas niile na readings a na-agụ on Sundays. We talked about the Old Testament reading, the prophet Isaiah, wụ one of the major reasons uh, lessons or readings a na-agụ. Mgbe Isaiah na-ebu amụma maka onye anyị mega emume ncheta ọmụmụ ya otu n'ime aha Isaiah kwuru o buru n'amụma centuries before amụọ ya wụ na otu aha a ga-akpọ ya the prince of onye isi udo Isaiah nyere ya several names which one of them bụ onye isi udo nke wụ onye celebratega Christmas na-aga chọọchị ma ọ wụghị onye udo ma ya na ikwu na ibe anaghị emekọ krismas ọ selebretiga enweghị isi krismas also wụ iji hụ na mmadụ na chukwu nna dịrị n'udo ọ ya wụ season anyị nọ n'ime ya so in the spirit of this christmas onye ọbụla e mejọrọ n'ụzọ ọbụla o figiri e ji mejọọ ya gbaghara ụwa anyị nọ n'ime ya bụ ụwa alam ala i legharịa anya gburugburu m ike agwụ e nwere mgbe m na-anọ personal m sitie down na-aponder over ndị anyị bịakwutere n'ụwa anyị lọkwutere n'ụwa na alụmike agwa lana alani you cannot number them ị gaghị agụtali ha then ama m otu onye ka ọzọ dị ndụ ga-aga iji na-eche sị ya ga-aga ịnọghị ebe a ụwa agwụ. onye ọbụla chebe ụdị echiche aha ọ ọ maghị ihe otu anyị nọ nga ugbu a before ọ ga-alawa nga taa echiche gị kwesịrị ịgbatasị eji a- eji ama anwụ echekwanye ma a na-anwụ ihe aha ọ dịghị onye ma nobody knows therefore ọrụ dịrị mmadụ kachasị mkpa na ndụ a wụ mmadụ manụ ka ọ ga-eme nga ibe ya nọ sị ya mee ya na ikwu ka ikwu na ibe dị n'udo ọ dị mụ ọchị mma ịzọkọ ihe ya ga-awara ntị erikọ ọ dịka ọjị ya tara nga abụọ ụmụ onye nwere ike ịna ọjị ya nga abụọ agaghịkwa adị n'ihi e nwere otu onye ma ọ abụọ ọzọ ma nga onye ga ma ma onye ahụ aka ya ma ọ metụta n'ọjị ya ya ete ya nchi ya ejisi ike n'ahịa na nga abụọ agaghị akpa ya afọ nga ya ebe ise problem a big one a big problem so biko ka anyị mee na embrace peace peace ahụ bụ na e nwere ihe ndị na-eji akpata ya nwa ma otu a ndị achịga anyị kwuo ha nọ ka anyị nye ha support niile ha needere n'aka anyị ghara ị na-eribisi ha ụkwụ ghara ị na-agba ha mgba aka agba ha mgba okpuru ndị anyị agwa ahụ mgbe ụmụ ike agwa agbara ha o nwere ndị ka nọ n'ụlọ nwa ya adịghị n'ọtụ ihe ọ dịghị onye ma ọ chakwa adịghị n'otu a udo na ịhụnanya we suppose not to be so so biko ndị chịgakwana anyị burunu n'uche na ee ọchịchị awụghị ya nsọ ahụ arịrị iri arịrị dị n'ime ya mkparị a ga na-akpọ unu aha ọjọọ a ga na-akpọtasị unu but to the best of my knowledge ezigbo ndị na-achị achị ma na chọọchị everywhere oge ha na-eji efu we are not like half godi the civil government ndị ochi debara anyị otu anyị dịka ịbịa n'obodo ezigbo ndị na-achị achị ma na chọọchị ka ha na-eji efu mgbe oge e kwesịkwara enwekwa ike ha nwekwara ike irite ka mmadụ ọbụla ghara imere ha ukwu na ya enwenana moto efutere n'ime ya ka ọ gịnị so ya awụrụ ya ụmụnna onye dere abụ ọma wụ David even though ọ wụghị naanị ya dere abụ ọma so Psalm 133 ọ sị lee ka o si dị mma Ọ wụ one of my favorite psalms when I'm talking about peace and unity. lee ka o si dị mma ka o si dịkwa ụtọ nke ukwuu bụ mbikọ nke ụmụnne ibikọ n'otu ka ị gụrụ ya na-agbada ị ga-ahụ na a sị Chineke kwere nkwa ndụ ogologo n'etiti ndị na-ebikọ na otu na Psalm 133 otu n'ime okwu ọzọ Jizọs anyị mega emume ọmụmụ ya ọ gwakwara before ọ lawa wụ ndị na-eso ụzọ ya ndị apostles ya ụmụazụ ya bụ udo nke m ka m na-ahapụrụ unu udo nke m ka m na-enye unu on sunday basis every time anyị nọ na Mass tutu e kwuo okwu ekele nke udo anyị na-akpọ the kiss of peace a ga-ekwurịrị ya onyenwe anyị jizọs kraịst ị gwara ndị apọstụl gị udo ka m na-ahapụrụ unu udo nke ka m na-enye unu unfortunately ọtụtụ ndị gara chọọchị na-anụ ya emechaa ha eme okwu ahụ chịrị ya chịba ime ọhịa ghọrọ ọgba aghara for what reason achọrọ m ịjụ ajụjụ and then give me genuine answer mmadụ onye ebe a ga-agwa anyị disadvantage dị na ịdị n'udo

ịdị n'udo olee ekpomahịa dị ya ọ dịghị ekpomahịa ọbụla dị ya ihe dị ya n'ime wụ uru na ọganihu na obi udo